an ɲini alahu taala fɛ ka bɔ sɛtanɛ ibilisa lahinu tɔɔrɔ ma an b'an sindi ni alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen na ala imurana sura nɔfɛtugu don tako filanan wama nasuru a ko dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si fo n'a kɛra ala bolo ye masa min ye masaba ye masa min ka kiri cɛ ka ɲi liyakita ala ka dɛmɛ bɛ na tara na halakili kɛ jamakulu la kabini mɔgɔw la kafaru minnu kafiriyara walima yɛrɛ yakibitahum ala k'u dɔgɔya n'o kɛra kafiriw bɛna segin khaibina u bololangolo bɛna segin ala ko liyakita a ko fɔlɔ wa ma nasuru ko dɛmɛ a ti bɔ yɔrɔ si illa min indillahi fo ale ala bolo ɔ nin ye fɛn belebeleba de ye hakiliw ka kan ka to min na silamɛ adamaden ka kan ka da ala la k'i jigi k'a ye kana siran dɛmɛ o dɛmɛ k'a fɔ ala ye nin kɛ ala ye nin kɛ nin ko in kɛra karisa ye nin ko in kɛra karisa ye a bɛɛ bɛ bɔ ala de yɔrɔ el aziz masaba de don foyi tɛ s'a la el hakim a ka kiri cɛ ka ɲi parce que a ɲɛ bɛ jɔn na min bɛ min na ala b'a dɔn min bɛ min fɔ ala b'a dɔn min bɛ min kɛ ala b'a dɔn tuma na a ko la o dɛmɛ in sa o bɛ na silamɛw ma o liyaqta'a tara na halakili kɛ tarafan jamakulu la mina lezina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara tara n'u jamakulu dɔw halaki aw yakbitahum walima a k'u dɔgɔya se ka k'u la u ɲɛnama ka minɛ n'u ma faga u ɲɛnama ka minɛ fayankalibu n'o kɛra kafiriw bɛna segin khaibina u bolo lankolonyalen nin aya in jiginna ala eh, uhudu don de u kɛlen ka kira ɲin kari k'a ɲɛda jogin parce que o y'a sɔrɔ eh, sodama sodama bɛ yen quoi kɛlɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ cɛfarin yɛrɛ dɔ bɛ yen a ka farin mais kɛlɛ kɛcogoya dɔ bɛ na n'ala ma fara a kan ni hakili ɲagamina ou bien n'a a siranna dɔrɔn kɛlɛ bɛ tiɲɛ a bolo bɔn ni kɛlɛ tiɲɛna a bolo n'ala ma fara a kan a bɛ taa mana o de kɛra ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ka sahaba caman na uhudu don parce que u taara k'a to ko gɛlɛyara min kɛ mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲini na o tuma na o tuma na o fa yanqalibu khaibina u bɛna segin u bololankolon hmm. na o tuma na o don min ni n y'a f'u ye ko kira ɲin karila sallallahu alaihi wa sallam ani a ɲɛda joginna joli bɛ ka suuru ka bɔ kira kira ka fini bɛɛ kɛra joli ye o tuma na o don de ala kira yɛrɛ ko a dimine quoi a ko kayfa yuflihu qawmun khadabu wajha nabiyahum bidami ko jamakulu jumɛn in bɛ se ka kisi jama jumɛn in bɛ kisi jama min ye u ka kira ɲɛda bɛɛ kɛ joli ye ko o jama bɛ kisi cogo di o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ tɔɔrɔla tiɲɛ na mais ko in n ye min fɔ fɔlɔ dɛ a b'a janto irtikazu de la c'est à dire labɛn ko o ko diɲɛ na n'i b'a kɛ a labɛn fɔlɔ a labɛn ni labɛn kɛra muhukema ye tuma min na i bɛ sɔrɔ ka i ɲɛsin ala sɔn parce que hakili in dira an ma o de kama hakili dira an ma o de kama i bɛ ko labɛn i yɛrɛ ka faamu na i bɛ ko labɛn mɔgɔ wɛrɛ ka faamu faralen la kan n'i yɛrɛ bolo ne sago ye nin i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛsin ala ma ka ala wele ɔ o tuma na mais ni ni i ka labɛn tiɲɛna dɔrɔn ala dun nalen tɛ ni alaya ye silamɛya kɔnɔ ala nanen tɛ ni alaya ye maaya kɔnɔ ala nalen bɛ ni laada de ye an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye di ni alaya kun nana silamɛya kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ se ka kafiriya anw ye silamɛw ye sisan mali la yan anw de ye silamɛw ye n'a sɔrɔla anw de ka bitigi o bɛ san o tuma na anw ka jagokɛlaw de kɛra nafolotigiw ye silamɛw ka tila ka anw ka sɛnɛkɛlaw de kɛ ɲɔbatigiw ye silamɛw o tumana o ye alaya donnen ye silamɛ n'o kɛra bɛɛ bɛ don bɛɛ bɛ don mɔgɔ tɛ to kɔ dɛ bɛɛ bɛ don parce que ni min ma don ala kama o bi don nata kama sɔrɔ kama ɔ sɔrɔ kama o tumana n'o kɛra dɔrɔn kun t'a la bilen o tumana ala ma na ni silamɛya ye ten silamɛya nana mustakila kɔmi maaya bɛ cogo min ko maaya bɛ cogo min na o tuma na ala ye fɛn bɛɛ bila hakili de bolo ni hakili tilala tuma min na ni hakili tigi hakili jiginna ale ala la laala a ka dɛmɛ bɛ se ka na mais n'i y'i sigi ko ala i juguyara i yɛrɛ ma n'i ye kɛlɛ cɛntɔ ye ala kira bolo sallallahu alaihi wa sallam i b'a faamuya ko ala ya ma ala ya ma na silamɛya la silamɛya nana laada de n'o tɛ kɛlɛ tɛ se ka tiɲɛ ɛ baduru don an yɛrɛ k'a faamu cogo la u m'a fɔ k'a ye mɛlɛkɛ ba saba di u ma bon o mɛlɛkɛ ninnu fana y'a dɔn an y'o kuma kɛ mais an y'a sɔrɔ mɛlɛkɛ wajibiyali tɛ a ka kɛ ala ka sa a bɛ mɛlɛkɛ minnu dɔn azrayila ni jibirila ninnu mɛlɛkɛ wajibiya tɛ arabukan na a ka kɛ o ye malika bɛ na kabako fɛn bɛɛ la malikɛ bɛ na fɛn o fɛn n'a ye laada n'a jɛngɛnna ka bɔ laada ma o bɛ wele mɛlɛkɛ fɛn min mana jɛngɛ ka bɔ laada ma ani fɛn min mana mɔgɔw kabakoya o dɔ ye jumɛn ye an yɛrɛ fɛ an b'a fɔ denbilenni an b'a ko mɛlɛkɛni ko nin ɲɔgɔn mɛlɛkɛni parce que hinɛ fɛn don c'est à dire a ni e tɛ kelen ye quoi i bɛ se k'a k'i sago ye o tuma na a kɛra kabako fɛn ou bien a donna o nation dɔ kɔnɔ o tuma na an b'a fɔ e ye mɛlɛkɛni ye. Uh-huh. in haza illa malakun karim ayiwa i y'a ye o tuma na musow kabakoyara yusufu ka cɛɲɛ na ee u ko ko mɛlɛkɛ don ee u ko ko nin tɛ farikolotigi ye ko mɛlɛkɛ don o tuma na c'est à dire pour que nin bɛɛ ye sira dɔ y'aw bolo sini nata la mɛlɛkɛ ba saba min n'a fɔra o nana uhudu kɛlɛ la bon mɛlɛkɛ ba saba a bɛ se ka kɛ hakili sigi ye mm. a bɛ se ka kira y'o hakili sigi o n'a ɲɔgɔnna o bɛɛ bɛ se ka wele mɛlɛkɛ quoi mais mm. juguw kafiriw ni ala juguw ni kuranɛ nangarilaw bɛ ka ka wuli ni dalilu minnu ye a b'a janto o yɔrɔw de la parce que n'i taara don a kɔnɔ a bɛ se k'i degun mm-hmm. a bɛ se k'i degun parce que u bɛ kuma ni hikima ni dɔnniya min ye u b'i sanfɛ quoi o la f'i k'i farati n'o tɛ akida bi yɛlɛma i bolo c'est sur place k'a fɔ ko mɛlɛkɛ ba saba o y'a sɔrɔ kira ka kumaw bɛ yen ko mɛlɛkɛ kelen dɔw bɛ yen olu sen tɛ se ka da dugumakolo kan u sen yɛrɛ dayɔrɔ tɛ sɔrɔ dugukolo kan o ba saba bɛɛ ka na contre kafiriw kelen ma se ka na fila ma se ka na saba ma se ka na o bɛɛ nana mais o la mɔgɔ bi wolonwula de fagara mais uhudu don o kira ko ko ni mɔgɔw sabalila kuranɛ yɛrɛ ko ten ko ni mɔgɔw sabalila ka muɲu ko a b'a kɛ mɛlɛkɛ ba duuru ɔ ko mais uhudu kɛlɛ don o kɛra cogo di mɛlɛkɛw tun bɛ min o tuma na i b'a faamuya kɔrɔ de bi silamɛ kuranɛ ka ko dɔw bɛ yen olu ɲɛ de bɛ ɲini olu dɔw ka bon mɔgɔ dɔw ka faamu ma a b'a janto ninnu na quoi dɔw ka bon mɔgɔw ka faamu ma mutasiyabi a n y'a fɔ a ye kunun mutasiyabi u bɛ kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ko ten ko aya dɔw b'a kɔnɔ olu ye mutasiyabiw ye ayiwa u walawalalen tɛ ni kodɔnnabaw tɛ ko a faamu man di o yɛrɛ fɔra kuranɛ kɔnɔ ni dɔnnibaabaw tɛ ko a faamu man di o tuma na kabini o yɔrɔ la aw bɛ nin nin bɛɛ de to a kɔnɔ parce que nin bɛɛ ye sini silamɛya ka gɛlɛya a daminɛna quoi mais bi kɛlɛkɛlaw bɛ yen quoi mais u bɛ ka taa taa cogo min na ani an yɛrɛ bɛ ka ka silamɛya fili an kɔ cogo min na n'ala ma fara an kan an ka jilul kadim n'o ye den minnu bɛ na kɔfɛ u bɛna sɛgɛn nin mɔgɔ ninnu bolo kosɛbɛ silamɛya kɔni ala b'a dɛmɛ u b'o de fɔ o ye silamɛya tɛ bin ala de bɛ silamɛya de o ye baganya kuma de ye ala de bɛ silamɛya dɛmɛ ala de bɛn'a kɛ e de b'a kɛ n'i m'a kɛ ala b'i don jahanama na ala tɛna silamɛya dɛmɛ dɛ aw de b'a dɛmɛ ahan in tansurullaha yansurukum aw de bɛ silamɛya dɛmɛ ala tɛn'a dɛmɛ dɛ o silamɛya kɔni silamɛya tɛ se ka bin silamɛya bɛ yɛlɛn de wayi mais i jija a ka yɛlɛn n'i ye dɛ o de ɲɔgɔn t'a la quoi ala ka hakili ɲuman d'an ma na o tuma na kira ye nin de fɔ ko mɔgɔ minnu y'u ka kira ɲɛda jogin ka joli bɔn u ka kira kan ka kira joli bɔn k'olu bɛ kisi cogo di tuma min na n'a y'o fɔ ala ko cogo di foyi t'i bolo ne ala ka ko la

u kisili n'u kisibaliya o bɛ ala de bolo sisan o tɛ e bolo bilen min b'i bolo sisan fasbir min b'i bolo o ye sabali de o ye sabali de o tuma i ye ala kira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam u y'a ɲi kari k'a jogin kɛlɛkɛyɔrɔ la uhudu don o a diminen ye nin de fɔ k'aw bɛ kisi cogo di ala ko non i niyɔrɔ t'a la ne ala de ta don n'a ka di n ye n bɛ tuubi u kan n bɛ yafa u ma walima yɛrɛ n'u ma segin u kɔ n b'u ɲangata fa innahum zalimuna tɔɲɔnikɛlaw don tɔɲɔnikɛlaw don na walillahi ma a bɛɛ ye ala ta ye fɛn min

e y'a faamu a ko cogo di a ko fɛn o fɛn bɛ kabakolo la mɛlɛkɛw ni dafɛn wɛrɛw la ani i bɛ fɛn o fɛn miiri ko a bɛɛ ye ala ta ye
ala bɛ yafa maa ma ni maa min y'a ja nka a bɛ maa fana ɲangata ni maa min y'a ja mm. ale ala ta ye o de ye mana nin yɔrɔ in na mm-hmm. eh, man yasha yan mm-hmm. o kuma na u b'a fɔ a ko ala bɛ mɔgɔ tɔɲɔ mm. parce que ni maa min y'a ja k'o ɲangata mm-hmm. i y'a dɔn i ma fɛn kɛ binkɛri kan o la awɔ n'a faamuna ten binkɛri kan parce que ɛ eh, a fɔra ten fana o hadisa jɛlenw bɛ minnu ko mhm. ko kabini dali yɔrɔ la tile bi naani ni ni bɛna fiyɛ filijani k'a ka latigɛ bɛɛ bɛ sɛbɛn k'a ban mhm. ko ala b'a fɔ e ye kunnango ye ko kunna tɛ se ka ja mɛlɛkɛw bɛna ɲininkali kɛ ko a sahidun am shaqi ko ala b'a fɔ ko sahidu u bɛ sahidu sɛbɛn ko e kunna ka di mɛlɛkɛw kɛtɔ ni muso ye kɔnɔ ta ni kɔnɔbara sera tile bi naani mm. ni bɛ fiyɛ a la mm. ɔ o ni fiyɛli in sisan ko o mm. yɔrɔ in de la mɛlɛkɛ bɛ ɲininkali kɛ ala ko n k'a sɛbɛn cogo di kunnandi don wa kunnango don de ko ala b'a fɔ dɔw ma sɛbɛn kunnandi don a b'a fɔ dɔw ma a sɛbɛn kunnango don o kuma na a sɛbɛnna min kunna ko kunnango don ko o bɛna ala bato k'a bato bato cogo bɛɛ la ko mais ko a si bankuma dɔrɔn a bɛ sira bila min ala ko min kunna ka di o bɛ ala kota k'a kota k'a kota k'a kota ko mais a si laban dɔrɔn a bɛ sin ka ɲuman sira ta ten bon bɛɛ b'a dɔn nin hadisa in hali n'a a sahara hmm. eh, fi sanadi n'i ye matinu lajɛ hmm. a kuma ka ca dɔɔni dɛ a saha man di dɛ ɔ mais eh, minnu ye a kuma fɔ olu ko non hmm. ko kabako de don ala ka ko ye kabako ye ko mɔgɔ tɛ se k'a faamu parce que ko ala tɛ se k'a ka jɔn tɔɲɔ quoi c'est impossible ala tɛ se k'a ala t'a ka jɔn tɔɲɔ ko o dɔ ye mun ye i taara tigaforo sɛnɛ tiga mɔna a ye tiga bɔ ka na n'a ye so i ye tiga bɔrɛ duuru di ko a ye taa nin di garibuw ma i ye tiga bɔrɛ tan di a ye taa nin di commerçants ma i ye tiga bɔrɛ tan di a ye taa nin kɛ faliw kunna ko mais a taayɔrɔ si ni si tɛ kelen ko mais tiga jumɛn bɛ se k'a f'i y'ale tɔɲɔ e tɛ i ka tiga ye i ye dɔ kɛ faliw kunna i ye dɔ di muso ma i ye dɔ di garibuw ma mais a tilacogo tɛ kelen ye mais a bɛɛ y'i ta ye ah, min kɛra faliw kunna olu n'o ɲimi min kɛra mɔgɔw kunna olu n'a duncogo ɲɛ mais ko ni tiga min murutira ko ne tɔɲɔna ko tɔɲɔ de ye jumɛn n da ye n ka tiga ye ne kɛra faliw ka dumuni ye n da ye n ka tiga ye n y'i kɛ cogo min na o de don ko ala ni jɔn bɛ ten de o kumana ala ti jɔn tɔɲɔ oui mais o ye faamu dɔ ye mais faamu yɛrɛ tiɲɛ ye min ye ala yɛrɛ ko ne ala ti jɔn tɔɲɔ bi zallamin lil abidi wa ma rabbuka ayiwa i ma ti maa tɔɲɔ muhamadu o de ye wulibali ye n'i ye fɛn min ye don min na o ye hakɛ dɔ de ye i ma ala b'a fɛ ka yafa i ma a y'i lajarabi ni o fɛn in ye walima hɛrɛ dɔw bɛ yen ala b'a fɛ k'i halaki de a b'o hɛrɛw k'i ye kumana fo an k'o faamu silamɛ kɔni mumini ka tɔɔrɔ bɛɛ ye hɛrɛ ye parce que ala tɛ tɔɔrɔ se mumini ma abada ni kun dɔ t'a la o kun min b'a la ala yɛrɛ de b'o dɔn wa mumini ka hɛrɛ b'o de la wa asa an tuhibbu shay'an aha ayiwa aw bi fɛn dɔ kanu a ka hɛrɛ t'a la wa asa an takrahu shay'an k'a sɔrɔ a bi ban fɛn dɔ fana na k'a sɔrɔ a ka hɛrɛ t'a la jɔn ka dɔnni man jan jɔn ka dɔnni man jan naamu wallahu ghafurur rahim ah ala ye yafa masa ye mais a y'a fɔ ka d'a kan dɛ a ko wallahu ghafurun li awliyayihi ne ala bi yafa ɲinw de ma minnu ye kojugu kɛ u segira u kɔ

ɲɔɔna ɲɔɔna caman ye a ye sira ala ɲɛ jagokɛlaw laala aw tuflihuna a kunna bi diya a ye sira tasuma ɲɛ tasuma min yɛrɛ ne ala y'a labɛn tigitigi kafiriw dama de kama a ye ala labato a ka tugu muhamadu kɔ n'a y'a kɛ ten turhamuna ala bɛna hinɛ aw la aw minnu ko ko a dalen bɛ ala la la ta'kulu riba ad'afan muda'afa a kana riba dun riba ye haramu ye a dubile dubileli mɔgɔw kunna ɔ iriba ka ca silamɛya la iriba ka ca nka iriba dɔw bɛ yen iriba bɛɛ ye haramu ye mais jago tɔnɔ dɔw bɛ yen o dagalen don iriba ye yan ala bɛ ka kuma iriba min kan o de ye mɔgɔ nana a kamanagwannen nana juru ɲini i fɛ muso man kɛnɛ walima ne yɛrɛ man kɛnɛ n kan ka furakɛ dɔrɔmɛ tɛ n bolo a ɲɛna o tigi a ɲɛni ko a ko waa kɛmɛ juru don n na i ye waa kɛmɛ d'a ma a ko kalo saba a b'a sara a bɛnn'o kan kalo saba dafara wari ma sɔrɔ mana ka waritigi wele jurutigi wele a n ka juru b'i la kalo saba dafara a ma sara dɛ o tuma na ne bɛ muɲu i ye kalo saba wɛrɛ i bɛ waa mugan fara a kan dɛ kalo saba wɛrɛ mana dafa tugun ni cɛ ko wari ma sɔrɔ waa bi naani farala a kan mana don o don adaafu mutadayifa de bɛ fara fara a kan fo riba wari bɛ taa caya juru yɛrɛ ye dɛsɛ kama wa i b'a sara fana o tuma n'i m'a sara ima u k'i den dɔ minɛ ka kɛ jɔn ye n'a bɛ fɔ o ma ko tɔnɔmada walima u k'i ka miliku dɔ minɛ i la jurutigi ye mana sariya nana n'a ye k'o de haramu mais jago tɔnɔ o dagalen don masalan i nana ni tasa ye ko i bɛ tasa feere tasa camanba de don dɔ nana a tasa feere ne ma a i ko bon bi saba saba don tasa kelen kelen a a ko bi saba bi saba a ko ɔhɔ a ko bi saba jɛ tɛ ne bolo nka n b'a bɛɛ ta bi saba saba la nka i bɛ kalo kura kɔnɔ ni kalo kura ni kalo sara n b'a bɛɛ wari d'i ma o ye jago sira ye tumana i ko a ni kalo sa bi kɔnɔ bi saba t'a sɔrɔ dɛ bi saba ni duuru duuru don sariya jɛna n'o ye sariya jɛna n'o ye parce que ale fana b'a ta ka taa jago de o tumana a bɛ taa jago k'a ka tɔnɔ de ɲin'a na mais n'a bɛ se fo kalo sa ma tumana i ko a o la bi saba t'a sɔrɔ i bi duuru duuru far'a kan bi saba ni duuru duuru ni kalo sa bi kɔnɔ sariya la o bi bɛn o dagalen don o tɛ riba ye voilà o ye tɔnɔ ɲini o ye jago ye ahan ani ani mɔgɔ jigi tigɛlen kamanagannen o de la chaque fois mhm. banki ko in na silamɛw ma se ka bɛn banki ko la banki ko filɛ nin ye u ko banki fɛ ye riba de mhm. mais an ka silamɛ jamanaw kun bɛ yen san o san mhm. u bi se ka miliyari miliyari miliyari anw ka sefa la a ka ca miliyari ba kelen ni kɔ ye san o san u b'o tɔnɔ de sɔrɔ banki la mais u bɛ jɛn a kɔ ko haramu don alors n'u jɛnn'a kɔ ko haramu don jɛni b'a ta kafiriw k'u yɛrɛ kɔgɔ ka tasuma da silamɛw kan tumana e y'a dɔn o ye kabako ye mais ka sɔrɔ banki wari silamɛya ma bɛn a kan dɔnnibaa bɛɛ y'i hakilila di banki ko ma kɛ ala kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam jango a ka kuma kan mm, mm. a ka kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ u n'a tɛ kelen ye eh, misra u ka azharu mufti ale ko hmm. ko banki baara ko iriba tɛ hmm. hali sisan n'i donna k'a lajɛ karamɔgɔ caman bɛ yen hmm. minnu bɛ banki baara haramu karamɔgɔ ba caman bɛ yen minnu b'a daga tumana n bɛ fɛ k'a fɔ banki baara anw bɛ min dɔn an na anw m'o dɔn jurumu ko ye i n'a fɔ sisan e taara i ka wari bila banki la miliyɔn tan u ko a e bɛn'a ta don jumɛn i ko a nin miliyɔn tan in kɔni n b'a bila yan fɔ san duuru i b'o papiye dilan ka d'u ma ko san duuru miliyɔn tan in bɛ yan o san duuru in kɔnɔ olu bɛ jago de kɛ n'a ye n'u ye jago kɛ n'a ye n'i bɛn'a ta don min na i b'a sɔrɔ wari caman faral'i ka wari kan wari faral'a kan tumana ko o wari in dɛ k'o de ye iriba ye bon mais karamɔgɔ azaru ɲɛmɔgɔ karamɔgɔba dɔ ko ko iriba tɛ ko i halala de don sabu u m'a d'i ma ala kama u m'a d'i ma ala kama u y'a d'i ma de k'u ye baara kɛ n'i ka wari ye u y'u jago i ka nafolo la u y'u jago i ka nafolo la tantawi de don tantawi de don ouais c'est ça Cheikh Tantawi ale u ka multaka dɔ la a wulila ka kuma ka kuma ka kuma u ye ɲɔgɔn sama sama nana n'a ka dalilu ye a ma se ka gosi a ko bɛɛ k'a kɛ ko ni jurumu min yera a la ko ala k'a sɛbɛn ale kun ni jurumu min yera banki baara la nin ye dɔnnibaaba dɔ de ye Tantawi a ka kuran tafsiriw bɛ yen bon mais eh, o fɔ kun ye pour que mɔgɔw k'a faamu parce que u bɛ nin bɛɛ gosi ka bɔ kow la quoi ɔ ko banki islamique ko o de bɛ yen mais banki islamique bɛ baara kɛ cogo min na. ani eh, banki tɔw bɛ baara kɛ cogo min na n'i y'u lajɛ fariku min b'u cɛ kabako don kabako don kabako don u man jan ɲɔgɔn na u man jan ɲɔgɔn na d'accord mais an bɛ tɛmɛ ni walanda in ye o tumana iriba ye haramu ye n'i ye juru kɔni don i silamɛ ɲɔgɔn na ni jago juru tɛ fɔ dɛsɛ juru ani besoin juru sariya la n'i ye fɛn fara o kan o ye riba ye o ye haramu ye na wattaqu llaha a ye siran ala ɲɛ la'allakum tuflihuna n'aw siranna ala ɲɛ laala a kunna bi ja a ye siran tasuma ɲɛ tasuma min labɛnna kafiriw kama o tuma na a labɛnna a kama ani maa wɛrɛ tɛ don a la hmm. o tɛ kelen ye tuma ala ko silamɛw ma a ye siran janɛmɛ ɲɛ hmm, hmm. n ye janɛmɛ min labɛn kafiriw de kama donc janɛmɛ labɛnna kafiriw de kama o ala ɲinw ti man kan ka don janɛmɛ na o wa ala ɲinw yɛrɛ ti don janɛmɛ na parce que o hadisaw jɛlen bɛ yen ni ala bɛ jɔn o jɔn fɛ k'u ye jurumu kɛ a t'i faa fiyewu fo a ka lajarabiw s'i ma ka o jurumu in ban tari n'i sara i ka dirɛkiti kɛ alijinɛ na ko a b'o dɔw kɛ ni bana ye silamɛ bi bana ka degun fura bɛɛ bi kɛ a ti kɛnɛya o tɔɔrɔ ninnu ala b'o kɛ k'a jurumu yafa walima kuma dɔw la i den dɔ ala bɛ se k'o bɔ i bolo ka i dusu tɔɔrɔ k'o kɛ ka yafa k'i ma ou bien i muso dɔ ou bien i ka i ka nafolo dɔ bɛ se ka pɛridi cɛnni dɔ bɛ se ka don i kɔnɔ i sɔn bɛ ja ala b'o kɛ k'i ka jurumu yafa pour que lahara kun kana ye ale n'i cɛ ko mais jurumu ma o si ma se ka jurumu yafa fo halibi silamɛ ni jurumu bɛna sa o kuma na ala b'i ka sigara gɛlɛya sigara bɛ gɛlɛya ni sigara gɛlɛyara ni ni bɔra dɔrɔn alijinɛ kɔnɔ nin sabatilen don ala kira ka hadisaw la sallallahu alaihi wasallam kuma na ahan o kuma na fo an k'a dɔn lahara jahanamɛ dilalen don lil kafirina kafiriw de kama voilà mais anw ye kafiri kɛ min tɛ seli de ye kafiri caman bɛ seli fo jɛn ka kɛ ni nin de ye mɔgɔw bɛ seli kafiri yɛrɛ ka fusa parce que n'a fɔra i ma munafiki

ati'u llaha ɔ i y'a dɔn nin kuma in ka ca kuranɛ kɔnɔ kojugu bon kuma na o de la kuranɛ kɛra hablu llahi ye quoi ah, wa'tasimu bihablillah a ye ala ka juru minɛ juru in ye kuranɛ de ye koyi ati'u llaha a ye ala bato ni ala ko a y'a to a y'a to ni ala ko a y'a kɛ a y'a kɛ mais min bɛ ka kɛ bi o n'o ye kelen ye wa ɔ o la an bɛ k'an yɛrɛ wele don o don ko silamɛ mais ala ko ati'u llaha a ye ne ala bato n ko a k'a kɛ cogo min na a y'a kɛ ten a tɛ ka ka kɛ ten mais o bɛɛ ko an bɛ kule la k'anw de ye silamɛ ye nin ye kabako ye dɛ wa rasuula a ka n ka kira labato ala bɛ bato kira bɛ labato kira tɛ bato mais ala de bɛ bato mais ala kira bɛ labato ten. bamanankan na o tuma na anw ye kira labato ni mun ye an denmusow ye cogo jumɛn ni kira denw ye cogo ka kan an yɛrɛ jogo jumɛn ni kira ta ka kan hasidiw nafigiw jɔyɔrɔ ɲininaw niyɔrɔ ɲininaw ala ɲɛ bɛ dusukun na o tuma na anw de bɛ kulo la k'anw de ye silamɛw ye mais ala ko a ye ne bato a ka n ka kira labato ala ma bato ala kira ma labato sinjiw tigɛra silamɛ yɛrɛw dama farala an kɔ donna ɲɔgɔn ma nkalonba tigɛ ka da ɲɔgɔn na wajulu yɛrɛ tɛ kɛ bi ala yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ ni min y'a sigi dɔrɔn o bɛ dɔ ta ala ko bɔra a la pewu a kɛra maa ko ni diɲɛ ko ye hali bi k'anw de ye silamɛw nin ye yɛlɛ ko dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma la'allakum turhamuna n'a ye ala bato ka ala kira labato a n'o kɔni kɛra la'allakum turhamuna a na hinɛ ni ala na yafa aw ma a na hinɛ sɔrɔ lahara don na

ala dansigilaw ɲɛ ala dansigila minnu ko don minnu b'u ka nafolo di ala ma fi sarra'i nɔgɔya la ani gɛlɛya la ani maa minnu bɛ sabali ka funu muɲu

jabbar na wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ala ko silamɛw mhm. a y'a teliya parce que n'i sara ka jurumu to i la i ni kojugu nana dɛ o tuma na wasari'u a y'a teliya
ka na jurumu yafa ɲini na ka bɔ aw ma yɔrɔ a ye na yafa ɲini joona dɛ hmm. ni min kɛ bɛ ka maa tɔɲɔ min kɛ bɛ k'a yɛrɛ tɔɲɔ jurumu bɛ min na bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn hmm, hmm. mana sari'u a y'a teliya sa ila maghfiratin ka na jurumu yafa ɲini na min rabbikum aw ma fɛ a ye na yafa ɲini dɛ mɔgɔ bi tiɲɛ mɔgɔ bi fili ko bi mɔgɔ sɔrɔ ɔ nka ala ko n'i nimisalen don boli ka na

mɔgɔw de kama minnu kɛra mutakinaw ye mutakunaw ye mutaku ye mun ye ala ko n labato kana n ko ta
a banna itikaw banna nin fila dama don ne ala labato kana n ko ta a banna a bɛ fɔ olu de ma alimutakuna na
ɛlɛzina yunfikuna minnu b'u ka nafolo bɔ mutakuna dɔw mhm. taamasiyɛn ye nin u b'u ka nafolo bɔ mhm. k'a di ka ala ka diinɛ dɛmɛ ka silamɛw dɛmɛ ka fandanw dɛmɛ ka kɔngɔtɔw ka kɔngɔ furakɛ u b'o kɛ fi sarra'i sɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na mhm. degun tɛ yen mais u bɛ hinɛ mɔgɔw la u bɛ diinɛ dɛmɛ wa fi dɔrra'i wa gɛlɛya yɛrɛ kuma na ɲɔko dɛsɛ nana walima kafiriw nana bin silamɛw kan mhm. jamana ɲagamina o gɛlɛya kuma fana na u bɛ mɔgɔw sɔn u b'u sɔn hakilisigi waati wa u b'u sɔn hakiliwuli waati u b'u sɔn nɔgɔya tuma u b'u sɔn gɛlɛya tuma na
o tuma na ala ka mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ mhm. na olu bɛ wele mutakuna ko o dɔw fana taamasiyɛn ye mhm. walikɛzimina lagayiza mɔgɔ minnu bɛ funu kunu
ka funu kunu o kɔrɔ ye funu kununi ye min ye mhm. i bɛ se mɔgɔ min na i bɛ se mɔgɔ min na o ka dan sagon i kan. aa i dimina mais ko ne tɛ n ta sara n y'a to ala ma jee kɛzimina lagayiza est ce que o mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ka di bilen ya kɛzimina lagayiza n'i y'a fa neni a b'i fa n'i ba bɛɛ neni n'i ye tɛgɛya kelen k'a la a bɛ marifa ci i la
maa min bɛ s'i la o tuma na ala ko ɛlikɛzimina lagayiza c'est à dire i muso ye ko dɔ kɛ a furu de ka kan ka sa a ma tobili kɛ i nana sɔrɔ den ye bo kɛ ka sokɔnɔna bɛɛ fa muso ɲɛnama bɛ yen i bɛ se k'a ladabu mais i yɛrɛ fuji na i ko non n bɛ nin to yen nin t'a yɛrɛ kalama i b'a wele ka n'a dege a ni nin kɛra i bɛ nin kɛ tan ka na c'est-à-dire al kazimin al-ghayza a ka gɛlɛn ka dimi muɲu hmm. ala y'o fara cɛbaw de kan ah ninnu bɛɛ bɛ ninnu bɛɛ bɛ awuliyaw de la waliyu waliyu waliyu minnu bɛ fɔ dɛ mɔgɔw ye waliyu kɛ karamɔgɔ dɔ de ye hmm. sebaa ye hmm. walima u y'a kɛ jinɛmɔri dɔ de ye mm. a bɛ kabako kow kɛ o de y'an ka waliyu ye mm. ninnu de ye waliyu ye ala ka waliyu ye ninnu de ye al-muttaqun olu de filɛ mm. wal kazimin al-ghayza tɛmɛn bɛ k'a kan ten kazimul ghayza ka gɛlɛn wal kazimin al-ghayza minnu bɛ funu kunu se bɛ n ye n tɔɲɔna hmm. ni n ko n bɛ n ta sara foyi tɛ se k'a bali n bɛ se nin na kojugu nka n y'a to ala ma ou bien dɔ ye kojugu dɔ k'i la e yɛrɛ ye mori ye hmm. i ye karamɔgɔ ye hmm. karamɔgɔ dun karamɔgɔ caman bɛ yen fɛnnin dɔw b'u bolo n'i y'a kɛnɛ n b'a k'i la n'i y'a susu aa a ka diɲɛlatigɛ tiɲɛna a bɔnna bɛɛ ka diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ o nɔfɛ siga t'a la fiyewu. i ko ala nin bɛ ne bolo ne tɔɲɔna dan sagonna nka nka n y'a to e ala ma ee ala ti dan sɔrɔ nin na ala ti dan si sɔrɔ nin na mana an b'an janto nin yɔrɔ ninnu na wal kazimin al-ghayza mɔgɔ minnu bɛ se ka funu kunu

ani mɔgɔ minnu bɛ yafa mɔgɔw ma a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na mm. afina ani nasi yan mm. o bɛ kɔrɔ caman ta kazimul ghayza o kɔni ye kɔrɔ kelen ye mm. ka dimi kunu mm-hmm. mais mɔgɔ min bɛ yafa mɔgɔw ma o yɔrɔ ka ca mm-hmm. ne ka juru b'e la a juru in waati mɛnna ne y'a ye a sarali se tɛ yen mm. gɛlɛya wɛrɛ b'i kan ni ne ka juru in tɛ i kun bɛ sɔn ka na mm. ka na n deli kun mm. nka n ka juru in kama de e ti fɛ ka gɛrɛ n na yɛrɛ tuma na ne ko i ma n jɛna n ka juru kɔ wala afina ani nasi n ka juru in to yen n yafara a ma ahan ou bien o yɛrɛ tɛ dɔ de y'i ka juru ta. juru sarali gɛlɛyara a ma a fatura i y'a mɛn ko a fatura min kɛ i ka hakɛ bɛ yen a ti yɛlɛmɛ dɛ lahara don a bɛ d'i ma i ko ala ne yafara n ye n ka juru yafa a ye tuma na nin bɛɛ ye afina ani nasi ye quoi ka yafa mɔgɔ wala afina ani nasi nin bɛɛ b'o kɔnɔ o tuma na o ka ca o tuma na mɔgɔw y'i tɔɲɔ o tuma na i jɛna i ka fɛn kɔ walima dɔ y'i i y'a dɔn sariya yɔrɔ la sisan n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga de tuma na mɔgɔ min ye mɔgɔ faga a y'i fa a fa faga sisan sariya y'a minɛ k'a yɛrɛ bɛna faga o tuma na a bɛna faga tuma min na aw ko sariya ma anw y'an fa joli yafa al afina ani nasi anw y'an fa joli yafa o de la maa kelen ka kiiri bi kɛnɛya maa mugan ka kiiri ye yan yafa dama de kɔnɔ mɔgɔ kelen ka kiiri a bɛ giriya mɔgɔ mugan ka kiiri walima mɔgɔ kɛmɛ ka kiiri sisan sariya la ni mɔgɔ i a ka mɔgɔ fagara n b'a exemple ta a fa fagara aw ye den mugan ye walima den bi naani ye sariya ye mɔgɔ in minɛ k'a bɛna a faga bon aw den bi naani bɛɛ cɛla cɛ fagatɔ a bɛɛ de bɛ wele a bɛna faga yɔrɔ la ni dɔrɔra tɛ min na maa kelen sɔrɔla dɔrɔn o ko sariyatigiw ma ne fa don ne yafara sariya la tɔw tɛ ɲininka bilen tant que a den kelen ko ne yafara den bi naani na bi saba ni kɔnɔntɔn mm-hmm. olu tɛ ɲininka bilen ni kelen kɔni ko n yafara hukumu bɛ boli bɛɛ kan mm-hmm. hali n'u ma yafa tuma na yafa ka bon kojugu aha i y'a ye aha ayiwa a lajɛ a lajɛ kabako dɔ fana toujours yafa la mm. mɔgɔ kelen ka kiiri bɛ minɛ ka tɛmɛ jama kan mm. n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ hakili la tuma na silamɛya bɛ min ɲini dɔrɔn c'est-à-dire i yɛrɛ ka silamɛya diinɛ lajɛ lafiya diinɛ don a nana diɲɛ ka lafiya de comme gouvernement sigira cogo min yɔrɔ mm. gouvernement sigi kun ye jamana ka lafiya ka jamana hɛrɛ ɲini silamɛya yɛrɛ de nana diɲɛ ka lafiya mm. bɛɛ ka hɔrɔnya ka d'i ma mɔgɔ kana mɔgɔ tɔɲɔ mm. ɔ o de bɔra a la k'a kɛ mɔgɔ faga ye k'a kɛ kojuguw ye bɛɛ kamana gannen don bɛɛ kamana ganna na o tuma na ko kuma yɛrɛ bɛɛ kɔrɔ ye min ye ko ale ala bɛ ɲɛnikɛla fɛ dɛ al muhsin maa min ko ne bɛ ɲɛni kɛ a ko ale ala b'o fɛ dɛ ɲumankɛla de ka di ala ye ɲumankɛla ka di ala ye kana jɔn dɛ fɛnni min bɛ ɲumanya kɛ c'est-à-dire ɲuman man dɔ ti dɔgɔya ala bolo dɔ bɛ se ka miliyɔn tan di mais dɔ bɛ dɔrɔmɛ tan di i bɛ t'o ka dɔrɔmɛ tan sɔrɔ balansi la a ka girin dɔ ka miliyɔn tan ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔ se de ye i bɛ se min na i b'o de kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i bɛ se min na k'a fɔ n ye fantan ye dɔw ka fantanya ka jugu e ta ye dɔw ka fantanya ka jugu dɛ wala u ko ko e ko nin ye mun ye e ɲɔkisɛnin b'aw da ndigiɲɛw ndigiɲɛw bɛɛ ko k'u bɛna masa solomani fo ndigiɲɛw fana y'u labɛn u ye u bɛɛ ye ɲɔkisɛnin ta ta mais u ko ko kɔrɔw ka kɛnɛ fɛn min sanu sankanso bɛ mɔgɔ min bolo ee

ala kira ko ko hablullahi ko kuranɛ ye ala ka juru ye juru min a kun bɛ yan a kun tɔ bɛ fo masa ka larusi kɔrɔ kuranɛ don dɛ kuranɛ don parce que i mana kuranɛ yɛlɛmɛ cogo o cogo i bɛ tila ka n'a sɔrɔ a b'a cogo la amortisseur bɛ ten de o ni doni girinyara k'a bɛ jigin fɔlɔ a bɛ tila ka yɛlɛ kuranɛ bɛ ten ni janfa ni namara karamɔgɔw y'a minɛ u b'a k'a tɔnɔmi k'a k'a kuru k'u sen d'a tɔ kan mais o bɛɛ k'a tila k'a fori ka bɔ ka n'a jɔ kuranɛ bɛ ten a lajɛ a ko cogo di wallazina iza fa'alu fahishatan mɔgɔ minnu n'u ye wale jugu kɛ walima u y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ maana walejugu kɛli de ye walejugu ka ca mais kuranɛ y'a ta min na yan o ye jɛnɛya de ye mɔgɔ minnu setanɛ ser'u la u ye tulon kɛ u ye jɛnɛya kɛ aw zɔlamu anfusahum u ma jɛnɛya yɛrɛ kɛ koyi u y'u yɛrɛ de tɔɲɔ yɛrɛ tɔɲɔ ye mun ye i ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn embrasser ka a bolo maga maga ɲɔgɔn na mais a ma jɛnɛya kɛ o ye yɛrɛ tɔɲɔ ye tari m'a faamu de o tuma kuran tafsiri nana n'a ye cogo min a ko n'o kɛra dun zakarullaha k'o yɔrɔ bɛɛ o hakili bɛ jigin ala la nin ye mumini de ko ye koyi ɛ n'o tɛ kafiri mago b'o la mumini min dalen bɛ ala la ko ni ni sɛtanɛ sera a la ko a ye jɛnɛya kɛ walima a ye jɛnɛya ɲɛbilaw labɛn o yɔrɔ bɛɛ zakarullaha o hakili bɛ jigin ala la ɛɛ u b'a fɔ a kɛra kojugu ye ala ko ko hmm. jɛnɛyakɛla bɛ nin jahanama in kɔnɔ ala ko son bɛ nin jahanama in kɔnɔ ala ko dabalijugukɛla bɛ nin jahanama in kɔnɔ ee ne filɛ ka kɔrɔti bɔ waliden ma hmm. ne nalen filɛ n ka dabali don kaburu la aa non zakarullah u hakili bɛ jigin ala la ala ye layidu jugu min ta jɛnɛyakɛla ye ala ye layidu jugu min ta cɛnnikɛla ye k'u hakili bɛ jigin o na zakaru laha ayi wa'idahu ala ye layidu min ta cɛnnikɛla ye k'u hakili bɛ sin ka jigin o na ten n'o kɛra dun fastaghfaru li zunubihim n'o kɛra dɔrɔn ɛɛ u b'a fɔ ala nin ye ne sɔrɔ koyi a kɛra e ɲɛna dɛ ala yafa n ma n t'a kɛ kun n t'a kɛ kun naam ulaika jazauhum maghfiratun o tuma na mɔgɔ minnu ye walejugu kɛ hmm. u hakili jiginna u ye ala yafa deli ala ko ko sara wɛrɛ t'u ye dɛ hmm. o tuma na olu sara de ye maghfiratun hmm. min rabbihim ka b'u ma yɔrɔ ala yɛrɛ de bɛ yaf'u ma koyi jazauhum maghfiratun min rabbihim ala bɛ yaf'u ma parce que adamaden an tɛ ka k'a fɔ mɔgɔ tɛ kojugu kɛ n bɛ segin a kan ne m'a fɔ silamɛ tɛ wale jugu kɛ ne m'a fɔ silamɛ tɛ jɛnɛya kɛ ne m'a fɔ namara tɛ bɔ silamɛ na lalala silamɛ bɛ se ka nin kɛ mais silamɛ ye maaden ye ni sɛtanɛ kɔni sera a la k'a ye wale jugu kɛ ala ko o yɔrɔ bɛɛ zakaru laha k'u hakili bɛ jigin ala la wastaghfaru li zunubihim k'o yɔrɔ bɛɛ u b'u u ye walejugu min kɛ u b'a ɲini ala fɛ yafa n ma n t'a kɛ bilen n t'a kɛ bilen wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa u ma duumi jurumu kɛli kan k'a sɔrɔ u y'a haramuya dɔn u y'a dɔn ko haramu don u ma sɔn ka duumi a kan alors mais tiɲɛ tiɲɛ bɛ se ka yɛlɛma wa. kira ka hadisa dɔ yɛrɛ bɛ yen. ɛl mustaghfiru bil lisani. ɛl musirru ala zanbi. ɛl mustahzi'u billahi. c'est ça mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wale jugu kɛ. Hmm. k'a fɔ ala yafa n ma hmm. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah k'a sɔrɔ sini i bɛ tila ka segin a kan. Hmm. ko k'o b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ moquer ala la ten nin ye ala kira ka hadisa de ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min bɛ wale jugu kɛ. ka duumi a kan mais i nɛn bɛ palapalapla astaghfirullah astaghfirullah ko kira ko e bɛ ka ka moquer ala la ten kal mustahzi'i billah a b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ moquer ala la na o tuma na o mɔgɔ minnu n'u ye jurumu kɛ u seginna ka na yafa ɲini ala ko cogo di jazauhum maghfira sara wɛrɛ t'u ra dɛ n yafar'u ma nɔn nɔn n yafara n yafara se tigi de ye ne wa man yagfiru zunub ilala mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka jurumu yafa ni n yafara o tuma na fɛnkɛ fila de bɛ yan sisan mm. hakɛ ani yafa lahara mm. ala bɛ mɔgɔ mɔgɔ i ye maa o maa tɔɲɔ diɲɛ na yan a ka haramuya hiji minɛ t'o la sun minɛ t'o la seli minɛ t'o la i n'a tigi bɛ taa jɔ de ala ɲɛ kɔrɔ lahara hali ni ni kiraw ka baraji bɔra yan o de la afu nana gufuranu nana hunakal afu hunakal gufuranu ɛlgufuranu o ye ala ka yafa ye ɛlafu o ye ala ka diɲɛ ye o tuma na ala bɛ yafa mɔgɔ ma sisan o de yɔrɔ filɛ nin ye e y'a faamu lahara sadiri i ye dɔ ka wari suɲɛ walima i ye dɔ kɔrɔfɔ i y'a kɔrɔfɔli min kɛ a ka hakɛ b'i kan na i mana hiji i mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ foyi t'o bɔ yen nka n'i tuubira tuubi sɛbɛ sɛbɛ la ka segin i kɔ gufuranu bi na o de la ala y'a fɔ ye nin yɔrɔ in na ko wa magfiratu o tuma na magfira de bi yan olu sara ye magfira ye yafa don mɛ i ye min kɔrɔfɔ o ka hakɛ b'i la hali ni ala yafar'i ma o ka hakɛ b'i la ala t'o yafa dɛ ala y'o walanwala bɛɛ ala t'o yafa mana lahara bɛna jɔ i ye min kɔrɔfɔ o bɛna jɔ ayiwa nin ye nin f'i ma nin don ye nin ka hakɛ minɛ a fɛ o ye gufuranu kɔnɔna ye o tuma na i b'a ka hakɛ sara mɛ n'a ka hakɛ t'i bolo dun n'i ka sɔrɔ tɛ se k'ale ta sara dun mm. ka sɔrɔ ala dun ko gafara lahu lahum ala yafar'u ma o tuma na ala b'o hakɛ ta mm. i e, ye min kɔrɔfɔ ka kan ni min ye mm. ala yɛrɛ de b'a sara a ye k'a d'a ma a t'e bolo mɛ ala b'a sara i nɔ na o ye minnu segir'u kɔ joona ka ala yafa deli o tumana maa minnu ta ye afu ye ɛlɛ afu k'a fɔ de u labilala ɛlɛ afu jɛn kɛr'u ma u ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ lahara u n'olu ti jɔ ala b'u wele de e ka hakɛ bɛ karisa fɛ a bɛ bɛn nin ma n ye nin fara a kan ka d'i ma a kana jɔ ka kuma wɛrɛ kɛ bilen o tumana o ye ni afa alahu nana ala yafara a ma jurumu bɛ note nka a ti minɛ n'a ye nka afa alahu anhu ala jɛn'a ma o ti sɛbɛn yɛrɛ janko kuma ka k'o kan a bɛ faamu wa jannatun alijinɛ de y'u sara ye sa dɛ tajiri bolili bɛ kɛ o alijinɛ sow jukɔrɔ kɔɲɛw la kɔɲɛ bɛ boli ça fait ji ka di arabu ye kojugu parce que ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ